dzukani kwacha mukuona ngati mnyamata wajire ndi kusukulu pa 15 oktoba chaka chilichonse dziko lonse limakumbukira za udindo wa amayi okhala m'madera akumidzi makamaka pamene akusinthira miyoyo ya anthu onse tsikuli kuno ku malawi limakhala chikondwerero pamene dzikoli limanyadira amayi ngati anakubala. Pa tsikuli, kupatula kukhala la tchuthi, anthu amapereka mphatso zosiyanasiyana kwa makolo, makamaka amayi. koma ngati mbali imodzi yofuna kunyadira amayi omwenso ndi anakubala amene wagwira ntchito m'boma ndinso kuthandiza anthu ambiri pa maphunziro mu njira zosiyanasiyana ndinawapeza mayi Mary Mangwiza milinyo mu mzinda wa zomba Iwo anali wapolisi woyamba wachizimayi kulembedwa ntchito mdziko muno ngati Mmalawi. Pa tsiku limeneli ndinkacheza nawo pokumbukira zaka 100 zomwe polisi inayamba kutumikira anthu mdziko muno ndipo ndinali wokondwa kuti ndinakumana ndi polisi nambala 1 pa ndandanda ya wapolisi achizimayi.
M'chithunzi mwangamu mukuona woman

Were you born in 1972? Uh, ma- ma- we are Maybe. Let, let the viewers judge.
1972. Koma ndakulandirani mama. Zikomo Ah, kwambiri. ndiye mwina tisanacheze kwambiri tingakhale pansi ndifuna mundifotokozere pang'ono mbiri ya Malawi Police komanso kuti inuyo ngati amayi nthawi imeneyo kunali kololedwa kuti mayi akhale wa polisi Ayi, n'chifukwa chake tinali oyamba.
oh ife tinali ngati experiment ah sankafuna kuti apolisi amayi azikhala apolisi azimayi ndiye amati ntchito ya polisi ndi ya azibambo okha eh ndikumva kuti akuti even mfuti zanu zinali zo- zopepukerako kusiyana ndi za aba mfuti osatilola kugwira mfuti amati azimayi simungagwire mfuti tsono nanga akuba achizimayi kapena uku amilandu achizimayi Eh. ankathana nawo bwanji apolisi amuna okhawo Apolisi amuna okhaokha zimene amapanga amatenga mkazi wa msilikali, mkazi wa polisi. Tiyeni mukatisechere kuti ndi wakuba wa chizimayi.
What?
Nanga si kuopa kuti anga pangakhale milandu. Eh, chabwino. eh. Pakhoza kukhala milandu kuti ah, tsopano mzimayiyu ah, mzimayiyonso anali ndi ufulu wonena kuti ineyo sana anandigwira ujeni posayenera. Yeah. Anatere, anatere. Yeah. Ya, ndefu. Koma tatuzeni mama, ah, munalowa bwanji mpolisi?
Ineyo ndinalowa mpolisi nditamva kuti achita kufuna kuti alembe atsikana oti adzikagwira ntchito ya polisi. poti kalekalelo kunalibe ma police women anali azibambo okhaokha so nditamva kuti akufuna apolisi basi inenso chidwi chinangondibwerera chija choti ah, mwina ndikaone nawo kodi zimakhala bwanji
kudali kowawa bwanji uh, munafotokoza kuti kuna munali gulu loyamba la polisi kubwera ku- kujoina m- s- na force nthawi imeneyo kudali kowawa bwanji
zinali zovuta kwambiri kwambiritu chifukwa choti apa ndi malo a azibambo okhaokha no go area ya mzimayi mzimayi sanayeneka kukhala ku polisi Tsopano kukapezeka kuti mzimayi uja wavala uniform ya polisi. Eee! Mufuna mukhale ngati ndani kodi inuyo? Ntchito iyi ndi ya azibambotu simungaithe. Zimenezi zonenanso apolisi anzathu. Ma police men amene osakhala anthu akunja okha ayi. Anthu akunja ena amati ine sindingamangidwe ndi munthu wamkazi iyayi. wamkazi andimange ine choka iwe ndikumenya kumuuza kuti amene ukuyankhula naye iyu si munthu wamkazi ndi wapolisi wamkazi amene wapita ku training waphunzira zimene anaphunzira uyu wapolisi wamamunayo and panopo ndili ndi ma powers ndili ndi mphamvu zimene ali nazo uyo zonena kuti ndikhoza kukumanga iweyo ndiye pamene pajapo umapezeka kuti basi umamukhwefulano munthu ayamba kuti "Ah, iyayi koma sikutitu ndimanena kuti chani mokunyozani adona iyayi koma ndimangofuna kuti "Ah, iyayi tiyeni tigwire ntchito pano zimene tikupanga pano ndi za ntchito osakhalanso zoti zonyengererana kapena zachani ayi tione kuti kodi inu mwalakwa ngati mwalakwa chilungamo chichitike ngati simunalakwa tionenso kunena kuti muthandizike chifukwa sikunena kuti munthu aliyense obwera ku polisi amakhala kunena kuti walakwa aa apolisi aja amakhala kuti akufuna kuti afufuze aone kuti kodi munthu walakwadi ngati walakwa ayimbidwe mlandu ngati sanalakwe apitirize kufufuza apeze munthu amene anachimwa mlandu umenewowo uyuyuyu amasulidwe wosalakwayo
tsono tsono mama kudali uh, mwakamba zimene zimavuta zimachitika kuti kunali kovuta ngati mzimayi kukhala wa polisi nthawi imeneyo komanso mwafotokoza zimene ma challenges omwe munkathera kuti mumati ayi sindine koma ndi ndi lamulo amene likunena masiku m- zaka 100 za polisi zimene zakhala ikugwira ntchito mdziko muno mufuna kuti zaka zinazi 100 zikupita kutsogolo zikubwera kutsogolozi Police imene mufuna mudziyiona ndiyo mtundu wanji? Ine police imene ndikufuna kuti ndidziyiona ndi police ya wanthu yogwirira ntchito anthu. Anthu amene alakwa muja ndanena kale ayimbidwe mlandu atengedwe apite ku khoti chifukwa a police sikuti amakhala ma judge iyayi. A police ntchito yawo ndikungotenga. umboni umene aupeza, kuuika mu failo ndi kupita nawo ku khoti. Wa khoti akam'peze munthu kuti ndi wolakwa kapena ayi. Koma nthawi zina zake zimachitika zinthu zoti malinga ndi mmene kulili kunjaku, amapezeka kuti mwina munthu wosalakwa akupezeka kuti akulandira chilango chimene sichinayenereka kuti achilandire. Chifukwa choti chiyani? ena ake ananena kuti ndalama ikayankhula chilungamo chimakhala chete ndiye kale ineyo mmene ndinkachoka pa polisi training school mr kamwana ali inspector general wa polisi mr kamwana anali inspector general woyamba wachikuda ali inspector general wa polisi amatiuza kuti ifeyo tinali servants of the public not masters eh? ndinene kuti ifeyo tinali antchito a wanthu otilemba ndi anthu koma osakhala kuti ife tikhale mabwana a anthu aja iyayi ifeyo anthu tiwakha tikhale pamene paja kuwathandiza ndi mmene zinthu zinayenereka kuyendera muja ndanenera kuti Munthu akabwera naye ku polisi amabwera naye anthu akumudzi aja, oh uyu walakwa chakuti chakuti. Sikungoti inuyo apolisi mungoti oh ee walakwa, mtsekereni, mmangeni, mmenyeni, mbubudeni, chani, aa. Fufuzani nkhani zinayenda bwanji. Kodi apa chinachitika ndi chani? mukapeza umboni ndiye mumulemba timati caution statement kumuuza kuti iweyo uli ndi ufulu woti utha kuyankha zimene ndikukufunsa inezi kapena usayankhe udikire loya wako kapena wina wake kuti adzakuthandize komano uli ndi ufulu wokananso kungokhala chete kuti ayi sindiyankha umenewo ndi ufulu wa munthu ndithu So ndi zinthu zija zonena kuti inuyo apolisi mukakhala mmene mujamu muli ndi mphamvu zimene zijazo amatiuza akuluakulu kuti mphamvuzi sikuti muzizigwiritsa ntchito molakwika gwiritsani ntchito moyenerera muone kuti anthu mukuwathandiza nawonso anthu aja adzimva kunena kuti polisi iyi ndi yathu polisi ili pano kuti idzitithandiza ife idzititeteza chifukwa ntchito ya polisi timati ndi protection of life and property eh? kuteteza moyo umoyo wa munthu ndi katundu wake tiateteze anthu ndi akatundu awo komanso tione security chitetezo cha mdziko chikhalepo chiyani pali zingapo ndithu zimene zimayeneka kuti apolisi mukamalowa ntchito ma core functions amakuuzani kuti zimene mmayeneka kuti mugwire inuyo ngati apolisi ndandanda ndiye timaoneka kuti tikangochoka ku police training school kuja tikakafika ku station zimene zija ena timayiwala Pamene ena amazichitabe, amaziyendetsabe malingana ndi mmabuku mmene zikuyendera. Chabwino.
Tsopano china chimene ndimafuna nditadziwanso ndi mungakumbukireko azimayi amene mudalowa nawo atsikana amfashoni amene mudalowa nawo nthawi imeneyo komanso amene ah, amakuphunzitsani aphunzitsi mungakumbukire kuti adali akuti akuti ah, komanso ah, nthawi imene mmati ndinagwira ntchito imeneyi Koma ndidali wokhutira kuti ndaigwira bwino ntchito. Incident imeneyo ndi iti? Mwina poyamba mundifotokozere amene mudali nawo mkalasi amene mungakumbukire Kalasi yathu yoyamba ya ma policewomen tinali ma recruits timati ma recruit ma recruit tinalipo 18 koma amene tinapanga pass out tinapanga pass out 16 Mwa anthu onsewa amene panopo ndinganene kuti achita retire m'zaka zimene zakumbuyozi mwina angathe awiri kaya atatu chifukwa ine ndiye ndinapuma kalekale 2001 kalekale

Salome Zalira, um, Ivy Mwakasungula, uh, Jane Chikopa,
um, ndiye naotero ndiye naotero aphunzitsi mukhoza kuwakumbukira tsono aphunzitsi athu ifeyo mphunzitsi wathu anachita kupanga kumuitanitsa kuchokera ku uk nanga sitinali british protectorate our police was a british police ndiye anayitanitsa mzimayi kuchokera ku uk dzina lake anali doreen prisk doreen prisk kwawoko anali sergeant koma atabwera kunoko chifukwa cha mwina masalary structures akwathu kuno anampatsa rank ya assistant superintendent kuti ichite equate ndi ma salaries amene amalandira kwawo Doreen Prisk tinakhala naye, anachita squad yoyamba ya ife, squad yachiwiri, squad yachitatu, squad ya 4. I think amachoka amene amayamba squad ya 5. Although samafuna kuti adzipita kwawo kunamkomera kuno amafuna adzingokhala konkuno. Ndiye British government said, "Iyayi tinakutumiza kumeneko ku contract udzibwera." Ndi anabwerera kwawo.
Do you have any incident imene maikumbukira kuti iyi incident iyi Ah, ineyo ngati Mary ndinaona kuti ndinagwira ntchito.
Ii, pali ma incident ambirimbiri athu ana ambirimbiri ambirimbiri ambirimbiri milandu ndimati ndikakhala ndi failo ndimayesetsa kunena kuti failo yanga ngati ndikumpititsa munthu ku khoti ndidziwe kuti ndili ndi umboni kuti kumeneko ukakapita khoti usakathaweko usakapulumuke and then zina ndi zinazi zoti zochitika tsiku ndi tsikuzi tsiku lina lake ndi amayi anga ndinakatenga kumudzi ndiwapititse ku chipatala mankhwala ndatenga abwera nawo ku chipatala kucha ndalandiritsa mankhwala lunch hour tipite ku nyumba tikadye tiyeni tili pa tebulo ndikuti ndizingokhala Madam kuno ku Ndirande sikuli bwino nthawi imene ndili officer in charge Blantyre. Ku Ndirande sikuli bwino ndiye ndikuti bwanji. Oh iyayi okhala ngati mzimayi wina wadzimangirira munyumba. I said, amama amangwiza khalani apa muzidya nsima ine ndapita ku ntchito. Mva? Ndiye ndinachoka. Tengana ndi driver wanga Rashid kupita kumene anyamata amandiuzako Kafika kuja ndakapeza kuti it wasn't just one woman who had committed suicide, was hanging because anamuona through the window but there were two women hanging and below them panali anthu it was a family a man who had four wi- oh anali mzibambo amene anali ndi akazi anayi mkazi woyamba anali ndi ana atatu Mkazi wachiwiri ana awiri. Mkazi wachitatu mwana mmodzi. That is 6. Mkazi wa 4 onso mwana mmodzi. Ndiye ana 8. Abambowa mmodzi. Akazi enawa awiriwa ndi amene anachita poison the whole family. The first and second wife, oyamba, akazi oyamba ndi akazi achiwiri, anaphika zakudya chi- kuti a- ena onse adye chifukwa choti abambowa samayang'ana akazi oyambawa ngati anthu. Chikondi chonse chinapanga shift kupita kwa akazi awo achiwiri. Ndiye mkazi wamkulu ndi wang'ono ali iweyo awa asatinyanse abwera posachedwa panopa. tiye tingokonza nde anaphika zakudya zija osaja ndikudya iwowaja nanga samakhala ngati antchito ndi amene amapita kumakafuna zakudya kumabweretsa kumapanga chani maganyu kumabweretsa mnyumbamo nde aphika zakudya zija anthu aja idyani atha kudya aona kuti basi atheka iwo aja ndikuyala mphasa zawo yalani zinthu zija 1 2 3 4 5 mpaka ana onse aja family yonse ndikuyala mmene muchamu out of um, azimayi awiri anali mwamba wa- pansi pa panali anthu ena 13 plus 2 ngati 15 we first opened the door ndikumangapeza izizi you can imagine ndasiya nsima patebulo basi guys tagwirani anthu akupeza kuti aliyense ali cold very cold ah basi tipitira kuchipatala kulusana mmene nde mudziwe mu Ndirande mmene anangoona galimoto ya polisi nde anthu achita basi Ndirande yonse inabwera pamene pachapo and the time mmene timachotsa anthu aja mmodzi mmodzi kukalowetsa mu galimoto kuti tipite nawo ku mortuary eh booming yake ya anthu pamene pachapo timamuona mzibambo amene and mzibambo wake ati ah inu azibambo inuyo mmakhala ndi lilime lotsekemera bwanji chifukwa mkazi wina wotsiriza anachita kulanda wa mwini wake and mmene timakampeza azibale ake atamtumizira air ticket kuti azipita ku zimbabwe kumene kunali azibale ake ali kuzunzika iwe kumene kuzibwerera there she was Yeah. It gives you chills kuona kuti anthu azunzika and azimayi awawa awiriwa amene anatopa ndi u- u- u- anatopa ndi ukapolo umene amapanga iwo basi ananyamula ma handbag aliyense handbag yake uyuso handbag yake kukolekera kudzikhweza apa uyuso kudzikhweza apa ndikumayang'aniza azinzawo ayala pansi pa ma dead bodies atayalika pansi ndi zinthu zoti it leaves zimakusiyira memory ya long lasting imagine mtima mukapeze kapena bake there was a train crash anthu mmene avulalira kulimbikuja basi ena ake mitu yaduka chani kupita pamene paja kunjoka kupeza kapeza mutu kupiriri uko mutu wokha watsala kuyangu mmene imachitira nkhuku mochi eh apolisi mwabwera koma nkadafa takamuonani uyo tamuonani uyo ali uko opanda mutuyo tamuonani akunena thupi lake police work ndi ntchito yabwino koma indi ndiyo imakupatsani ma imakupatsani zinthu zonena kuti mumatha kukhala nazo moyo wanu wonse mukaone mutu wa munthu mutu kungoyankhula wokha koma mkadafa apolisi mwabwera koma mkadafa hey, takamuonani uyo wavulalayo taonani magaziwo taonani magaziwo kenaka chimutu chija basi ndiye ndi zinthu zoti timakatola ma decomposed bodies munthu wachita drown or ayi awa anachita anaphana koma maliro anangoyika tiyeni tikafukule mukafukula zinthu ndi zinthu zoti sindingathe kukuuzani chifukwa chonena kuti eh, si zinthu zosangalatsa even kwa az- achibale awo

m'boma la Chikwawa komwe panthawiyi anali pakalikiliki woumba njerwa kudzera pa makina amakono owumbira njerwa. Ndinachita chidwi kwambiri kuona kuti munthu amene anapuma pa ntchito zaka zambiri zapitazo ali otanganidwa kugwira ntchito zina zothandiza iwo eni ndiponso ena amene ali ovutika.
Baibulo limatiphunzitsa kuti tizikondana. Lamulo lalikulu, tizikondana. Konda mnzako monga mmene umadzikondera iwe mwini. Ndikhoza kumadya ineyo, koma ineyo maganizo a ine samandilola kunena kuti ndidye ndimuone wina wake akuvutika, akukha- akugona ndi njala. Ndizidya ine ndizimva kukoma, koma nanga uja asakumva kukoma uja? Nayenso ndi cholengedwa cha Mulungu. Nayenso anamulenga mchifaniziro chifuniro chake cha Mulungu koma akuvutika bwanji sindingathe kumuthandiza mochepekera mmene ndingathereni ndiye mmene mukuneneramo kuti ndikanatha kuti ndizingokhala kumangoti "Oh, zonse zili bwino tiyeni ndizidya ndizisangalala komano pamene anthu ena mbali mwangamu ena akuvutika zakudyazo sizikoma ayi
iwo anandiwuza kuti pulojekiti yawo youmba njerwa akufuna kumanga sukulu ya atsikana amene pa zifukwa zina anasiyira panjira sukulu. Mkazi akaphunzira timanena kuti waphunzitsa banja lonse, ndipo mzimayi ngati atati waphunzira, ngakhale kuti vuto lina lililonse lamugwera, ngati ali ndi chochita amatha kudziyang'anira yekha, kudzisamalira, kusamalira ana. Nthawi zambiri mumapeza kuti azimayi asiyidwa masiye, amuna amwalira, awasiya. ira ana mwina akuchimuna abwera alanda katundu yense mayi wavutika alibe chochita ndi ana aja ndiye atakhala kuti ali ndi china chake chopanga pamoyo wake kaya ali pa ntchito kaya kupanga bizinesi kaya kupanga ulimi zimene zija zimatha kumuthandiza kuti ana aja awathandize ze awasamalire kutsogolo kuno mwinanso iwo ana aja kudzamuthandiza mayi wawoyo atakalamba. pa zakukambapo za utsogoleri umene uli ku polisi komwe kwa nthawi yoyamba mkulu wa polisi mdziko muno ndi munthu wa mayi iwo adati ndi wokondwa kwambiri iwo adati sizoona zimene anthu ena akuganiza kuti sikuyenera kuti munthu wa mayi atenge udindo ngati wamkulu wa polisi kamba kuti ntchito imeneyi imafunikira kwambiri munthu wamwamuna uyuyu si mzimayi wamba ndi mzimayi amene anapita ku training ya polisi amene anaphunzitsidwa za security amene ali ndi zothekera zonse usiku sama- samagonatu usiku mzimayi ameneyi mutha kumuyimbira 1 am 3 am akuyankhani foni ndipo akuthandizani. Nthawi ina iliyonse Wapolisi amagwira ntchito 24 hours ndiye ngakhale kumuyitana kupita ku nyumba kwa president, a president kodi alibe nduna za chizimayi zimene zimawathandiza kuyendetsa dziko? Si ali nazo. Amene aja amagwira nawo ntchito bwanji? Ndi chimodzimodzi Inspector General wa chizimayi. Nthawi ina iliyonse akhoza kumuyimbira ndi kumuwuza kuti pali chakuti chakuti ndamva kuli zakuti zakuti. Ineyo ngati amene ndinali m'polisimo kaleyo ndimazidziwa. Ndimadzuka ndi usiku uja, pakati pa usiku, ndikuwasiya abambo akugona ndikupita ku ntchito. Azibambo ajanso akakhala omvetsa, monga ngati ineyo, I was very lucky, ndinali ndi mphumi kuti amuna anga ine sama, samadandaulanso, samandikayikira, amadziwa kuti mzimayi akupita ku ntchito, apita akagwire ntchito. Kaya ndikagona komweko mpakana mmawa kumabwera kunja kutacha, sanena kuti unakapanga ziyani kumenekoko ayi. So, a, a President pomusankha mzimayi uja kuti akhale, agwire naye ntchito, Ineyotu ndifuna kuwathokoza a Pulezidentiwa chifukwa kuchokera a Bingu ndikubwera iwo aja awaganizira azimayi kunena kuti azimayinso ali ndi kuthekera konse konena kuti atha kupanga ntchito imene azibambo amapanga chifukwa choti upangiri umene ali nawo ndi umodzimodzi umene azibambo ali nawo.
mmene ndimatsiriza kucheza ndi mayi Mary Mangwiza Milinyu ndinali munthu okhutira kuti amayi ali ndi udindo waukulu kwambiri okweza dziko lino m'madera osiyanasiyana pa tsiku lokumbukira anakubala mdziko muno mayi Mary Milinyu ndi mmodzi mwa amayi ambirimbiri mdziko muno amene ndi mphatso imene mulungu anapereka ku dziko la malawi kuti athandize madera osiyanasiyana komanso atukule miyoyo ya wanthu ambiri